Nuair a tháinig an galar dubh orm, fuair mé amach go raibh mé ag dul isteach ins na duibheagáin le go dtiocfadh liom theacht ar ais ag na harda.
Ag dul siar, ba óglach tú, you know, tá an domhan siúlta agat, em, agus chuaigh tú isteach i bpríosún, bhí tú seacht mbliana déag d'aois, ní Seacht bliana déag, yeah.
agus thóg tú an Ghaeilge, bhí tú líofa fán am a bhí tú naoi bliana déag d'aois. Right. Nuair a chuaigh tú ar pluid, ba mhúinteoir thú, thug tú Gaeilge do chimí eile, bhí tú mar chuid den, den cheannaireacht Gaeilge.
Rugadh mise i mBéal Feirste ag deireadh na caogaidí agus leis an fhírinne a rá bhí saol an mhadaidh bháin againn mar pháistí, muid amuigh, saoirse againn, amuigh faoin tuaith. Ach i 1968 d'athraigh sin, d'athraigh gach rud dúinne. Ansin, amhail is go raibh mé i bhfad ar shiúl, ach díreach i lár báire ag an am céanna. Chuala mé pléascadh a réab mo chluasa. Bhí brablach cré deatach deannach agus salachar ina scamall inár dtimpeall, agus scála lasracha ag damhsa fríd an iomlán. Chonaic mé Peter Johnson ag imeacht fríd an aer thar sceach agus bruach a bhí in aice linn go ndeachaigh sé as radharc. Sa bhomaite céanna, mhothaigh mé buille im ucht. agus séideán te fíochmhar gaoithe a chaith siar mé. Bhí mo gheansaí le tine, agus mo shúile agus béal lán de chré. Bhí mé ceathair bliain déag d'aois. An chéad duine a raibh aithne agam a fuair bás ná comharsan bhéal dorais s'againne, Terry McDermott. a bhí 19 mbliain d'aois, ach ina dhiaidh sin chaill mé cuntas ar an méad daoine a fuair bás. Chuir tú achan rud istigh i mbocsa beag i d'intinn. Níor smaoinigh tú air. Bhí na mantraí seo againne, dry your eyes, get on with it, catch yourself on, you can't stick the heat, get out of the kitchen. a ligeadh do dhaoine dul ar aghaidh leis an mireacht a bhí ag titim amach thart orainn, agus ar bhealach bhí ortsa do chuid daonnacht féin a chur i bhfolach le go dtiocfadh leat dul ar aghaidh, ach san am céanna bhí tú ag déanamh damáiste do do dhaonnacht féin. Ní raibh fadhb ar bith agam, a shíl mé, ach ba léir go raibh madadh dubh ag baint greim asam le tamall fada. I 2016, chuaigh mé chuig mo chuid oibre maidin amháin agus ní thiocfadh liom dul isteach ar an oifig. Ní raibh a fhios agam caidé a bhí cearr liom. Thiomáin mé chuig uaigh mo mháthar, chaith mé ansin cúpla uair an chloig, Is chuaigh mé 'na bhaile chuig mo bhean chéile is dúirt mé, 'Tá cuidiú a dhíth orm, níl fhios agam caidé atá cearr. Agus thar an sé mhí ina dhiaidh sin, ní raibh mé ag teacht amach as an seomra leapa, ní raibh mé ag glacadh ceatha, ní thiocfadh liom amharc ar dhaoine. Ar feadh ar a laghad bliain bhí mé ag muscailt gach maidin ag rá cad chuige nach bhfuair mé bás i rith na hoíche. Ach bhí guth beag éigin i mo chloigeann ag rá liom, tá tú ag smaoineamh ar dhóigh nach bhfuil réasúnta. Agus ansin chinn mé go raibh orm dul agus comhairleoir a fháil, rud a rinne mé. An dóigh a mbíonn an chuimhne trámach, tá sé difriúil ón ghnáthchuimhne. Tá an rud greanta ins an móimint seo agus ins an intinn go dtí go dtig leat é a phróiseáil i gceart agus theacht i dtéarmaí leis, bíonn sé i gcónaí ansin. Fuair mé amach leis an comhairleoireacht go dtig leat straitéisí a úsáid le theacht thart air sin. Ceann de na rudaí a d'iarr an comhairleoir orm ná rudaí a bhreacadh síos. Domsa bhí sé cathartach ar fad dá mbreacfá rud síos ar phár, bhí tú ábalta amharc air agus é a léamh agus. suntas a ghlacadh de rudaí éagsúla. Ní raibh sé d'intinn agam riamh leabhar a scríobh. Chuir sé iontas an domhain orm an méid daoine a shíl mé gur daoine iontach láidir, iontach stuama iad, a tháinig chugam le linn an tréimhse sin ag rá go raibh an rud céanna orthu. Dochreidte. Tá paindéim de tráma amuigh ansin agus níl muid ach ag an tús. Tá sé iontach deacair do dhuine ar bith seasamh agus a rá, 'Tá mise iontach lag, tá tacaíocht de dhíth orm', ach an uair amháin a deireann tú sin, níl sé chomh deacair sin a rá. Le tacaíocht ó mo theaghlach agus ó mo bhean chéile go príomha agus mo pháistí, d'éirigh mé níos fearr. Agus anois tá mé in áit iomlán éagsúil. Tá mé ag baint sult as an saol den chéad uair. Riamh roimhe bhí mé tiomanta do gach rud. Ní raibh go leor uaireanta ins an lá le go dtiocfadh liom na rudaí ab éigean domh a dhéanamh a chur i gcrích, ach fuair mé amach gur cuma. I ndeireadh na dála, ní chaithfidh tú achan rud a dhéanamh. Caithfidh tú do dhícheall a dhéanamh, taobh amuigh de sin is cuma. Bíonn suaimhneas iontach agam anois agus mé amuigh ag spaisteoireacht. Mothaím na rudaí atá ag dul thart orm. Ba chóir go raibh muid uilig níos airdeallach ar a chéile agus caithfidh muid na comharthaí sóirt a aithint agus a rá le daoine, Ar mhaith leat labhairt faoi?